Dia dhaoibh. Seo Brian Ó Broin. Agus léifidh mé sliocht as m'úrscéal nua, Eachtra ar Oileán na Rún. As. Tús an leabhair. Tá Macdara agus Ána eitilte isteach go hÉirinn as Nua-Eabhrac agus seo iad sa halla bagáiste ag feitheamh lena málaí. Cinneann Ána siúlóid a dhéanamh timpeall an halla a fhad agus atá sí ag fanacht lena bagáiste agus. seo os a comhair amach, fear aisteach ag breathnú agus é i mbun geatsaíochta aisti. So, seo é an sliocht. Shiúil Ána timpeall an halla go dtí gur stop sí os comhair crios iompair a raibh an focal Stócólm os a chionn ar an gcomhartha leictreonach. Gnáth-thaistealaithe ab ea na daoine a bhí ina seasamh timpeall an chreasa, daoine óga ag feitheamh le málaí droma, lánúineacha níos sine in éadaí gránna spóirt, teaghlaigh agus naíonáin chaointeacha. Ach sheas duine amháin amach go feiceálach. Bhreathnaigh sí go géar air. Bhí sé as féin, é ard, meánaosta, féasóg mhór air agus frámaí miotail ar a chuid spéaclaí. Ach an rud ba mhó a thug Ána suntas dó ná a chóta agus a hata liath. Thaitin sé le hÁna bheith ag faire ar dhaoine. Ba mhinic í ina suí ar bhalla sráide ag breathnú ar na daoine ag siúl thairsti agus í ag cumadh scéalta fúthu. Bheadh sé éasca an rud céanna a dhéanamh faoin bhfear aisteach seo. Tús an tsamhraidh a bhí ann agus dá réir sin, b'aisteach, dar léithe, go mbeadh cóta agus hata á gcaitheamh ag aon duine, go háirithe taobh istigh. Spiaire, go cinnte, arsa Ána léi féin, agus í ag ligean sriain lena cuid samhlaíochta. Tá sé ar a bhealach go hóstán mór i lár na cathrach chun rúin a dhíol. Ag an nóiméad sin, bhuail dordánaí agus thosaigh an crios iompair ag bogadh. d'fhan Ána ag breathnú go bhfeicfeadh sí cén saghas bagáiste a bhaileodh an fear. Ní raibh fanacht fada uirthi. Ba ghearr gur tháinig cófra mór amach ar an gcrios. Bhí cuma ar an gcófra seo go raibh an domhan taistealaithe aige faoi thrí, agus bhí sé clúdaithe le greamáin ó thíortha éagsúla. An Airgintín, a léigh Ána, an India, an Chéinia. Ach ba shuntasaí fós na greamáin dhearga ar fud an chófra a raibh 'sobhriste' scríofa orthu. Caithfidh go raibh deich gcinn ar an gcófra. Airm, arsa Ána léi féin, tá sé ag díol gunnaí. Ní bhíodh srian ar bith le samhlaíocht Ána nuair a ligtí léithe. Chrom an fear leis an gcófra a thógáil. Go tobann, shiúil ógánach suas go dtí an cófra agus leag lámh air, ag breathnú go cairdiúil ar fhear an hata. An féidir liom cúnamh a thabhairt? ar sé, ach níor ligeadh dó an cheist a chríochnú. Lig an fear scréach láidir i nguth ard eachtrannach. Ná leag lámh air! Nach bhfeiceann tú? Sobhriste, a deir sé. Cén sórt amadán thú? Hm, arsa an t-ógánach agus é maslaithe. Ní raibh mé ach ag iarraidh cabhrú. I dtigh deabhail leat mar sin. Go maith, arsa an fear agus thug súil fhíochta air. Gread leat anois! Go han-chúramach ach go láidir, rug sé ar hanla an chófra agus chaith in airde ar thralaí é. Bhrúigh sé an tralaí i dtreo dhoras an chustaim. Muise, arsa Ána léi féin. Airm gan dabht! Ach thosaigh dordánaí ag seamsán os cionn chrios iompair na heitilte Meiriceánaí le tabhairt le fios go raibh a málaí bagáiste féin réidh le bailiú. Shiúil Ána ar ais agus d'aimsigh sí Mac Dara ag fanacht léi go himníoch. 'Cá raibh tú in aon chor? a d'fhiafraigh sé. 'Bhí mé ag éirí buartha. Tháinig athrú ar a dhreach. Caithfidh tú iris na haerlíne a fheiceáil. Tá Uncail Brian agus Aintín Seosaimhín inti. Bhí mé ag faire ar spiairí, arsa Ána agus í ag gáirí. Ach bhí an bagáiste ag teacht amach cheana féin. Rug sí ar a mála. Breathnóidh mé ar an iris níos déanaí. Nach mbeidh an bheirt acu anseo romhainn ar aon nós? Rug Mac Dara ar a mhála féin. spiairí. Tusa agus do chuid samhlaíochta, a dúirt sé, agus a gcuid málaí taistil á n-iompar i dtreo dhoras an chustaim acu. Ach tá an ceart agat, beidh siad ag feitheamh linn. Agus gleo, ar ndóigh! arsa Ána. Agus gleo.